aw ni yakuma ala ka hɛrɛ kɛ anw bɛɛ kelen kelen ye ani an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan bi sɔgɔmada in na o ye jurumu ko ye jurumu donna cogo di diɲɛ kɔnɔ jurumu fɔlɔfɔlɔ donna cogo di yani an ka taa ɲɛ an bɛna yɔrɔ dɔ kalan ka bɔ ala ka kuma na an b'o sɔrɔ genèse sura saba verset kelen fo ka se tan ni wolonwula ma n'a y'a sɔrɔ an ka kalan ayiwa matigi ala tun ye kungo kɔnɔfɛnw ɲɛnama minnu da saa tun ka kegu ni u tɔw bɛɛ ye saa de y'a fɔ muso ye ko tiɲɛ la ala y'a fɔ ko aw kana nakɔtu la jiridenw bɛɛ dun wa muso y'a jaabi ko an bɛ se ka nakɔ la jiridenw bɛɛ dun nka jiri min bɛ nakɔ camancɛ la ala ko an kana o den dun an kana maga o la n'o kɛra an na sa ayiwa sa y'a fɔ muso ye ko aw tɛna sa dɛ ala y'a dɔn ko ni aw ye o jiridenw dun don min na aw ɲɛw na yɛlɛ aw na kɛ i ko ala ka ko ɲuman ni kojugu dɔn muso y'a ye ko o jiriden na kɛ dumunifɛn duman ye ko a filɛ ka di mɔgɔ ɲɛ na ko mɔgɔ ɲɛ bɛ bɔ a fɛ katuguni hakilitigiya b'a la a ye o den dɔ ta k'a dun ka dɔ di a cɛ ma a kɛrɛfɛ ale fana y'a dun u fila bɛɛ ɲɛw yɛlɛla u y'a dɔn ko u farilankolon don u ye torosun furaw kala ɲɔgɔn na ka npogow dilan u yɛrɛw ye an ye yɔrɔ min kalan ka bɔ bibili la an b'a ye jurumu donna cogo min na diɲɛ kɔnɔ ala ye adamaden da fɔlɔfɔlɔ a ye adama da ka hawa da ɔ u fila tun bɛ nakɔ la ala ye jiriden dɔ jira u la k'a fɔ u ye ko u kana o jiriden dun n'u y'o dun don min na a bɛ u bɛna sa nka sitani nana muso nɛgɛn a tɛmɛna muso fɛ ani muso sɔnna ka jiriden ta k'a dun a ma dan o ma a fana taara a di a cɛɛ ma cɛɛ fana sɔnna ka o jiriden minɛ ka o jiridenw dun a filɛ nin ye u ye ala kan bila ani jurumu nana don diɲɛ na o la ala bɛ danga lase u ma ala b'a fɔ sa ye ko ko comme a e nana e bɔra ne kɔfɛ ka na kuma muso fɛ a ka nin dun e na fofo i kɔnɔbara kan fo ka taa i si bɛɛ ani i na buguru de dun ani a b'a fɔ muso ye k'a bɛna a tin gɛlɛya k'a bɛna bange gɛlɛya muso ma ani a bɛ tila k'a fɔ cɛ ye ko a na dumuni kɛ n'a wɔsiji ye ala b'u gɛn ka bɔ nakɔ la an b'a ye jurumu donna nin cogo de la diɲɛ na jurumu nana adama ni awa sababu la diɲɛ na ani o de kosɔn an bɛɛ kelen kelen komi an bɔra adama ni awa la an y'o jurumu tiɲɛ ta ani an bɛɛ kelen kelen kɛra jurumutɔ ye an bɛɛ kelen kelen dɛsɛra ala nɔɔrɔ la n'an bɛ oromɛkaw sura saba kalan vɛrse mugan ani saba o yɔrɔ b'a fɔ ko faranfasi tɛ yen an bɛɛ kelen kelen ye jurumu kɛ an bɛɛ kelen kelen dɛsɛra ala nɔɔrɔ la ni an bɛɛ kelen kelen dɛsɛra ala nɔɔrɔ la ni an bɛɛ ye jurumu kɛ o kɔrɔ ko ne dɔrɔn tɛ e dɔrɔn tɛ a fɔra an bɛɛ bɛɛ kelen kelen de b'a la e ye jurumu kɛ ne fana ye jurumu kɛ an bɛɛ kelen kelen ye jurumu kɛ kɔmi an bɛɛ ye jurumu kɛ sisan an bɛna kɛ cogo di walisa nin jurumu in ka bɔ an na an ka baara kɛta o tɛ se ka nin jurumu bɔ an na an ka ko ɲuman kɛlenw ou bien an bɛ saraka minnu bɔ olu si tɛ se ka kɛ ko nin jurumu bɔra anw na o de la siɲɛ wɛrɛ an bɛna ye o bɛna kɛ cogo min na ala k'a duba anw bɛɛ kelen kelen ye